ndị be anyị nnụa nụ nnụa nụ ogbuefi ogbuefi nụ. ee agwụ agwụ nụ. onye na ntị na nke eri ya rie anyị abịakwa na izuzu na afa m bụ Chukwuma onye nja ma onye dumoku anyị abịakwa na izuzu na ịkụzi anyị nke anyị ma lee ụfọdụ n'izu gara bụ ya bụ ikwugharị okwu mkpụrụ okwu igbo na oyibo nkwugharị mkpụrụ okwu Igbo na oyibo o yikwara na ya ka anyị yakwa ewekwa gakwa n'ihu na izu ibe anyị ji chọọ ka anyị mụọ awachi nne bụ na ochie nne okwe ụmụ anyị wee asụ asụsụ ọ bụ na anyị kwụsị sọ mkpụrụ mkpụrụ okwu iri eso anyị translate mkpụrụ okwu iri to oyibo ọ ma zu mana ọ bụ na ebe ochi ihe nne ka anyị ji ewe ebe niwe ebe ni ozu ekpokọma ozu ise na isii na asaa wee jee sụọ asụsụ dị ọka ọlị na izu ebe anyị agakwa n'ihu na ịkpọgharị mkpụrụ afa igbo mkpụrụ okwu igbo si oyibo ka anyị jee na bọọdụ anyị ka anyị fụ ka ee ka anyị si kwu na mbụ a sị na nkwugharị mkpụrụ afa anyị na igbo na oyibo anyị kwugharịa ndị afa anyị kpọrọ na igbo ka anyị kwugharịzikwa wa na oyibo ya ka anyị mee n'izu gara na ya ka anyị jekọzikwa eme na izu ole ee ị nee anya na bọọdụ anyị bụ ebe ị fụ izu izu ya ka akpọ week izu o nwe izu ụka ya bụ nke ndị oyibo o nwezikwa izu afịa ya bụ si afịa nke enuwe ruo afịa afịa afọ ọzọ ya bụ izu period of eh,

ndụdụ bụ ife eji adụ ife adụ ife ya bụ pin then alọgbe bụ sewing machine alọgbe ka ọ bụ ntụtụ ntụtụ bụ nke aka alọgbe bụ nke injin wa ji akwa akwa anyị nwezikwa ife akpọ ogwu ogwu ka akpọ thorn ogwu ogwu ka akpọ thorn a sị na ogwu adụ mmadụ nke ọzọ bụ ikuku ikuku ikuku bụ breeze a sị na oke ikuku oke ikuku ekpofe ya bụ breeze nke ọzọ bụ anwụ anwụ bụ sun anwụ bụ sun nke ọzọ bụ okwukwe okwukwe okwukwe bụ faith ndị ụka okwukwe ya bụ faith believing church nke ọzọ bụ efe efe sewn cloth nke ọzọ bụ efere efere bụ plate nke ọzọ bụ egbe egbe bụ gun nke ọzọ bụ afọ afọ ka akpọ stomach or belly nke ọzọ bụ ụkwụ ụkwụ ụkwụ bụ leg ụkwụ bụ leg nke ọzọ bụ owu owu bụ thread owu bụ thread nke ọzọ bụ akwa akwa akwa bụ bed akwa bụ bed anyị arahụ nke ọzọ bụ akwa akwa bụ egg ma wee uche ruo a na-akpọwa akwa akwa onye na oge anyị ama ka ọkpụkpọ ọnụ anyị ka anyị ji gosi na agọzisi akara anyị ji eh, ka anyị ji akpọ wa- wa ji ewepụghe ife abụ na iche iche so akwa bụ bed akwa bụ egg eh diji ya bụ farmer onye gbu ugbo shinne ha akpọ diji ya bụ farmer nke ọzọ bụ nni nni bụ food bịa erie nni come and eat nke ọzọ bụ egbeni ka ọ bụ dinta ya bụ hunter onye agba anụ n'ọfịa ya bụ egbeni ka ọ dinta nke ọzọ bụ awọlọ awọlọ bụ lion awọlọ bụ lion nke ọzọ bụ uchichi uchichi bụ night uchichi bụ night nke ọzọ bụ ụka ụka ka akpọ day of worship nke ọzọ bụ afọ afọ bụ market day afọ bụ ofu afịa n'ime ndị ụbọsị anọ afịa iche iche anyị nwe nke ọzọ bụ nkwọ nkwọ bụzikwa market day nke ọzọ bụ eke eke bụ market day nke ọzọ bụ orie orie bụ market day so ife anyị nwe bụ afọ nkwọ eke orie achịkwa afọ bido ọzọ so ndị ene bụzi mbọsị afịa nke ọzọ bụ obodo obodo ya bụ town ka ka bụ obodo ụlọ ole ka bụ afa obodo ị ya bụ o- obodo ya bụ town nke ọzọ bụ ọpịa ọpịa bụ cutlass ọpịa bụ cutlass nke ọzọ bụ ose ose bụ pepper nke ọzọ bụ nsị nsị bụ faeces ife ụmụaka akpọ pupu nsị nsị ife anyị anyị rie nni nni ife anyị nyụpụ n'ike ya bụ nsị nke ọzọ bụ ego ego bụ money ego bụ dike ego bụ young ego bụ money nke ọzọ bụ dibịa dibịa ya bụ doctor dibịa ya bụ doctor Mhm. dibịa ya bụ doctor nke ọzọ bụ ọmụ ọmụ bụ eze nwanyị woman leader ya bụ woman leader ya bụ ọmụ nke ọzọ bụ ọkpala ọkpala bụ type of chieftaincy ọkpala bụ type of chieftaincy nke ọzọ bụ mmiri mmiri bụ water drinking water nke ọzọ bụ apịtị apịtị bụ mud nke ọzọ bụ akpa akpa bụ bag nke ọzọ bụ nke ọzọ bụ ntutu ka ọ bụ agịrị isi ntutu ka ọ bụ agịrị isi ya bụ hair on the head ntutu ka ọ bụ agịrị isi ya bụ hair on the head akwụ hair in the private parts akwụ ya ka ya akpọ hair in the private parts waya afụ anya dị na mpụ ọ ya afụ anya ha akwụ akwụ hair in the private part then agịrị hair in other parts of the body agịrị abụ agịrị isi ya bụ ndị hair in the- agịrị ahụ agịrị aka ya bụ hair in the other parts of the body mana akwụ bụ nke riri ebe ebe pụ iche Ehe, ọ bụghị ya bụrụ okwu nke ọzọ bụ amụ Amụ bụ penis. Amụ bụ penis. Ama na ọ bụ na waya akpọ mpụ mana ụmụaka anyị unu kwesịrị ịma ife akpọ amụ. Amụ ya bụ ya penis. Nke ọzọ bụ ọhụ ka ọ bụ ọshụ ka ọ bụ ọtụ ya bụ vagina. Ya bụ vagina ya ka wa akpọ ọhụ ọshụ ọtụ ya bụ vagina. ọ bụrụ ya bụrụ okwu nke ọzọ bụ nkọwa ke bụ nkọwa nkọwa bụ explanation ya karị ka izu na-abụkọba atọ ga na-esi enwe nkọwa ọnụbeghị n'ime ọnụbeghị square ya bụ explanation nkọwa bụ explanation nke ọzọ bụ omimi omimi bụ deep meaning omimi bụ deep meaning nke ọzọ bụ ntọanị ntọanị ya bụ origin ife ahụ ịchọpụ ha ka ife si bido ya bụ ntọanị nke ọzọ bụ mkpụrụ mkpụrụ bụ seed mkpụrụ bụ seed nke ọzọ bụ ezi ezi bụ outside Ezi bụ outside. Nke ọzọ bụ akara aka. Akara aka bụ destiny. Akara aka bụ destiny. Nke ọzọ bụ kpụ kpụ ya bụ mold something. Mold mold ya bụ ịkpụ ife. Nke ọzọ bụ kpọ kpọ is call. Anyị anyị ka ka anyị si egwụpụ na ndị bụ ka anyị nwere ịkpụ okwu ịkpọ okwu ịkpụ okwu bụ forming of words ịkpọ okwu bụ calling of uh, or pronunciation ya bụ kpọ is call kpọnye nwata call that boy for me nke ọzọ bụ ahọ ahọ bụ year ahọ bụ year ahọ na ahọ ọzọ ahọ gaanị ahọ bụ year nke ọzọ bụ taanị ka ọ bụ tata ya bụ today taanị ka ọ bụ tata ya bụ today So it is now your duty to start forming sentences with these words ka anyị si kwu n'izu gaa nke anyị gwụpụrụ anyị chọ ka anyị mụkọma okwu dị iche iche ka o buzo zuo anyị ekwu okwu o buzo zuo anyị ekwu okwu maka ụmụ anyị mụọ amụ ha na amụ ha lụ n'ogo ọ ma kwe wee wee egbuka asụsụ anyị ya bụ ka anyị gwụsịa na nke ijezikwe gazie ọzọ gazie ọzọ wee mkpụrụ okwu ndị afụ wee kwuo okwu wee mkpụrụ okwu ndị afụ wee asụnye ibe yi asụsụ ihe asụ ezighi ya wa ama na ịmụma ama ndị dị ka anyị sikwa ekwu mgbe ọnwa bụ ka anyị wee tọ- anyị wee dokwa ma ha na ana ife anyị jekọ maka ọ bụ na anyị kọma ha n'ọnụ asụsụ anyị ụlọ ome ka kpụ mana ọ bụ na ịnụ ma- ịnụ ha nụ ụfọdụ nọ wee kwuzi oge afụni ọ rị mfe ya- ya- ya- ya eso ife wa ata ya bụ elo na nọ na be ka anyị dị ma ọnwa bụ mbido nkọcha ka anyị nọ agbapụtara anyị na agbapụtara anyị azụ biko bitienụ anyị aka na ife na anyị ekwu n'ije YouTube subscribe ị subscribe afụ afụ ụmụarị anyị si ya na anya ni kwado ife anyị ekwu ụmụarị anyị agbagharị maka anyị si eme ee onye na nke onye na nke ebe ọ rị ụnụ mma ka ọ dịkwa izu ọzọ izu ọzọ be anyị ejikirikwa kpọgharịkwa okwu ụfọdụ ọzọ ka ụmụ anyị wee mụ ha nke izu wee ekwu okwu ee daalụnụ shinne udo dịrị ụnụ